Igbo Chukwu chọrọ mma ma mee eze. Lekwanụ akụkọ ndị hiri ụdụ n'izu ụka a. Onye kọpụtara ya bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka.
otu onye isi okpokpo pati PDP Adetokunbo Pearse adọọla onye isi ala Tinubu aka na ntị na ya jiri ihe mere n'ime mba Venezuela mụrụ akọ n'ihi na ya bụrụ na o mee atụmatụ ọbụla ọzọ igwu chandum n'oge ntụliaka elu afọ 2027 na a pụrụ ịnwụchi ndị niile aka ha dị na ya dịka n'elekere iri nke ụtụtụ ụnyaahụ agụtala ozu mmadụ iri ise na ise site na mwakpo ndị omekome na-eyi ndị ọha egwu wakporo ndị ahịa na Kasuwan Daji nke steeti Niger ndị otu Boko Haram ejirila ogbunigwe ha liri n'ime ala gbuo ndị agha soja itoolu ma merụọ ọtụtụ ndị ọzọ ahụ ụnyaahụ n'ime steeti Borno otu onye ọkachamara n'okwu mekọtara nchekwa Dr. Majeed Dahiru ekwuola ugbu a na ndị omekome na-eyi ndị ọha egwu amalitela ịwụba n'ụzọ dị ọgọ n'ime mpaghara ndịda ala anyị bụkwanụ nke pụrụ itinye ala anyị Naijiria n'ọnọdụ ọgbaghara ya bụrụ na e meghị ihe ọsịsọ gbasara ya nke na ndị omekome a pụrụ ịchụso iwere ọchịchị n'ime steeti ndị dị n'ime ala anyị n'ihi ka ha si aka onye ụpa n'asọrọmmpi egwuregwu bọọlụ otu Man U agbarala Ruben Amorim ụgbọ nwamkpi ugbu a otu kọmitii ndị isi okpokpo pati APC adọọla onye isi ala Tinubu aka na ntị na ọ ga-ahọrọ n'etiti ha onwe ha ma ọ bụ Nyesom Wike n'ihi ka Nyesom Wike jiri kwuo okwu ndị dị aṅaa banyere ụkpụrụ ọchịchị otu pati APC n'ime steeti Rivers bụkwanụ pati ọ na-abụghị otu onye n'ime ndị otu ha Nyesom Wike foola ntutu taa na ya ga-ejiri aka ya họrọ onye ga-anọchi anya Siminalayi Fubara n'ime steeti Rivers n'ime afọ 2027 ndị omekome aha mmiri chukwu ha bụ bandit awakpola ụfọdụ obodo n'ime ọchịchị kansụl Malumfashi nke steeti Katsina ma tọrọ ọtụtụ mmadụ na mwakpo ha wakporo n'abalị ụnyaahụ kepukepu na-erute ụlọ ọrụ anyị na-akọwa na gọvanọ Hope Uzodimma na Nyesom Wike enweela nkụrịta nkụ n'etiti onwe ha dịka ndị isi okpokpo gọvanọ na ndị isi okpokpo ndị ọzọ n'ime pati APC ekwupụtala ndọnye ukwu ha nye Fubara dịka kwa Nyesom Wike na-achọ iji Samuel Anyanwụ dochie anya Hope Uzodimma n'ime steeti Imo otu pati PDP ekwuola na a ga-ezute Peter Obi nakwa Atiku dịka otu ụzọ iji mee ka otu pati ga-ama APC aka bụrụ nke nwere agba otu pati ADC akọwala ugbu a na ha agaghị enyepụ akwụkwọ ikikere iji aha pati ha zọọ ọkwa onye isi ala gaa n'aka otu onye ọbụla n'ihi na onye ọbụla nwere mmasị gụnyere Peter Obi na Atiku ga-azọ ntụliaka elu praịmarị ha iji nweta akwụkwọ ikikere ahụ otu onye isi okpokpo pati PDP Emma Ogidi agwala otu pati APC na ha kwụsị iti mkpu akwa banyere Wike n'ihi na ọ bụ ha kwagidere ya ibibi pati PDP ma rụtụ aka na Nyesom Wike ga-emekwa ha ihe o mere n'ime pati PDP onye so Peter Obi zọọ ọkwa n'ime afọ 2023 Datti Baba Ahmed ekwuola na ya agaghị apụ n'ime pati Labour dịka Peter Obi siri pụọ ma kwupụta njikere ya ịzọ ọkwa onye isi ala n'ime afọ 2027 ndị omekome aha mmiri chukwu ha bụ bandit awakpola ogbe ntụrụndụ ochie nke ọchịchị etiti n'ime steeti Ọyọ dịka mmadụ ise nwụrụ pịị n'oge mwakpo ahụ Regina Daniels ekwetala ugbu a wee gaa mee nyocha ahụike maka ọgwụ ike bụ nke o mere n'ime mba UK bụ nyocha ahụike gosiri na aka ya dị ọcha n'ebubo ịṅụ ọgwụ ike ndị ụlọ omeiwu steeti Rivers nọrọ taa malite ụkpụrụ ịchụpụ Siminalayi Fubara pụọ n'oche ọrụ ya dịka gọvanọ n'ihi ebubo ịkwatu ụlọ ọgbakọ ndị omeiwu imefu ego karịrị ego atụmatụ mkpata na mmefu ijichi ego a mapụtara maka ụlọ ọrụ ndị omeiwu nakwa ịjụ ịnụbere ntụziaka ụlọ ikpe okpecha ọgwụ nyere banyere nkwụrụ na onwe n'okwu mekọtara ego nke ụlọ omeiwu ahụ ma ka ọ dị pati APC n'ime steeti Rivers efoola ntutu taa na ha ga-eme ihe niile ha kwesịrị ime ịkwụsị atụmatụ iwepụ Fubara pụọ n'oche ọrụ ya onye isi ndị agha ala anyị n'oge gara aga Tukur Buratai adọkpụrụla onye isi ogbogbo ndị agha soja lara ezumike nka Danjuma Ali Keffi pụọ n'ụlọ ikpe ugbu a na-achọ ka a kwụọ ya ego ha otu ijeri naira n'ihi ebubo o boro na ya na-akwado mpụ iyi ndị ọha egwu ndị nkwado onye minista ikpe n'ala anyị n'oge gara aga Abubakar Malami nọ ugbu a na ọgbaghara dịka ụlọikpe tinyela atụmatụ ya ịzọ ọkwa gọvanọ n'ime steeti Kebbi n'afọ 2027 n'ọnọdụ amaghị nke a na-eme n'ihi ebubo ụlọ ọrụ EFCC boro ya igwu chandum ego onye kọmishọna ndị uwe ojii n'ime steeti Lagos Olorundare Jimoh ekwela nkwa na a ga-eme onye ụkọ Chris Okafor nyocha ebubo igbu mmadụ iji ike akwaso ụmụ nwaanyị iko nakwa ebubo ndị ọzọ e mere megide ya otu otu jikọtara ndị ọkaiwu amalitela ụkpụrụ ịkpọghachite ụlọ ndị omeiwu steeti Rivers mmadụ iri abụọ na isii dịka ha degara ụlọ ọrụ INEC akwụkwọ iwepụtara ha akwụkwọ ndekọ aha ndị na-atụ vootu n'ọzọ dịka ibe ya pati APC amalitela ime nyocha ma ọ bụ ezie na ndị omeiwu steeti Rivers ahụ esonyela pati APC n'ụzọ iwu kwadoro Datti Baba Ahmed akọwala ugbu a na o nweghị mgbe Peter Obi pụrụ n'ime pati Labour ma banye na nke ADC na naanị ihe o mere bụ isonye ndị ndọrọndọrọ ọchịchị chịkọtara onwe ha ọnụ ịzọ ọkwa n'ime afọ 2027 ma rụtụ aka na a ga-anabatakwa Peter Obi n'ime pati Labour ya bụrụ na pati ADC enyeghị ya akwụkwọ ikikere ịzọ ọkwa onye isi ala o jikwuru ohere ahụ kpọkuo Atiku na ya kwụsị ịzọ ọkwa onye isi ala ọ zọwara kemgbe ya nọ na-efe ala nna anyị ofufe dịka onye kọpa NYC ọkaiwu Inibehe Effiong ekwuola ugbu a na site n'ebubo Nwike boro na ihe mere ụfọdụ ndị ndọrọndọrọ ọchịchị ji etinye anya n'ime steeti Rivers bụ maka narị puku ijeri naira isii nke nọ n'akpa ego na nke ahụ pụtara na ọ bụ ihe na-ese okwu kemgbe rịị onye isi ala mba US Donald Trump adọọla aka na ntị ọzọ na ya bụrụ na mwakpo ndị omekome n'ime obodo ndị ụka Kraịst bi n'ime ya n'ime mba Naijiria akwụsịghị na ya ga-awakpokwa ndị omekome ahụ ọzọ n'oge na-adịghị anya ọ gwụla bụ akụkọ ndị hiri ụdụ n'izu ụka a. sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp channel anyị na akụkọ n'asụsụ Igbo